Kodi zakudya zomwe ife timadya zimapita kuti? Tatiyeni tiyambe ndi zakudya zopatsa mphamvu kapena kuti ma carbohydrates pa chizungu. Zakudya zimenezi ndi ngati nsima, mpunga, chinangwa, maspageti. Zakudya zimenezi zimanenedwa kuti zopatsa mphamvu chifukwa chakuti ndi zokudya zomwe thupi lathu limagwiritsira ntchito kuti liyendetse ma process kapena kuti zochitika mthupi mwathu zili ngati fuel kapena kuti petulo wa mthupi mwathu tisanalowe mkati mwa zakudya zopatsa mphamvu tatiyeni tiganizire fuel mafuta a galimoto magalimoto ena amakonda dizilo ena amakonda petulo nyali zathu zimakonda parafini ndege zimakonda kerosene onsewa ndi mafuta ndithu koma malingana ndi galimoto yakeyo pali mafuta oyenerera iyoyo nde cholinga cha thupi lathu pogaya zakudya zimenezi zomwe zimatipatsa mphamvu ndi zoti zitipase fiwelo wa thupi lathu fiwelo wa thupi lathu ndi glucose glucose ndi mtundu wa shuga chonde musanditaye apapa mukangomvesesa pamenepa maphunziro onse akutsogolo sazakuvutani kumvesesa Nde ndinenenso, glucose yemwe ali fuel yomwe thupi lathu imagwiritsira ntchito potipatsa mphamvu ndi mtundu wa sugar. Mmene ndikunena kuti sugar musaganize sugar wa Illovo uja iyayi. Pa zachipatala tikamakamba za sugar timakhala tikukamba za mphamvu kapena kuti fuel wa mthupi mwathu. Mmene alili fuel kuti pali dizilo, petulo, parafini, sugar Aliponso osiyanasiyana. Mu zipatso muli shuga wake. Mkaka uli ndi shuga wake. Nzimbe uli ndi shuga wake amene tinamuzolowerayu. Komano Namalenga m'malo moti anene kuti iyayi poti inu mumafunika glucose ngati fuel yanu, muzingodya glucose yekhayekha, mwina kaya kutipatsa mtengo, okuti mumakhala glucose ife tizitchola glucose sanapange choncho iyayi sanatipange ngati ng'ombe kuti tizingodya udzu okhaokha anatipasa ife ubwino wa chakudya kuti titha kumadya zakudya zambirimbiri chifukwa chokuti thupi lathu lili ndi upangiri ogaya chakudya chomwe tingadyecho kuchipitisa mu glucose yemwe ali fuel yomwe thupi lathu amafuna tinkana mukapita ndi odwala atafoka ku chipatala amamubaya glucose kapena kumpasa drip ya glucose chifukwa chokuti glucose safunikanso kupita m'mimba kukagaidwagaidwa azipite m'matumbo ayi glucose amakhala ready kugwiritsidwa ntchito ndi thupi lathu. Tikamubaya wodwala uja amapita straight m'magazi, pasanapite nthawi yambiri wodwala uja amayamba kuyankhula kukhala ndi timphamvu. Okay, ndiye tachikhazikitsa eti kuti tikadya zokudya zopatsa mphamvu achina nsima zimagayidwa kukhala glucose yemwe ali mtundu wa shuga yemwe thupi lathu umagwiritsira ntchito kuti uyendese zinthu zake. Glucose ameneyi amapititsidwa m'ma cells kapena kuti anyamata a m'thupi mwathu eti kuti athamange thamange achita achite zichitochito zawo otsalira pang'ono amapititsidwa mu liver kapena kuti chiwindi ndipo wina amapita m'ma muscles mwathu mminofu mwathu nanga siti pakhala ndi kuyenda yenda ndi glucose ameneyi amafunika ndithu kuti akhale ready chimodzimodzi tikakonola ufa wathu uja wina timauyika mkabaketi ka ready kena kake kuti nthawi ina iliyonse tikafuna kuyikulunga tizitenga mosavuta nde wina umakhalano mudengu nkuyika pena pake kuti baketi yathu ija ikamatsika tizitsanyulira mmene muja ndiyeno pamakhalano chimanga china sitichikonola timachisunga mpaka ntadzachifune chifukwa choti pakadali pano tili ndi ufa okwanira Thupi lathunso chimodzimodzi. Likapititsa glucose uja ku maselo ku anyamata a m'thupi mwathu ndi kudzapititsa zotsalira zija mu chiwindi ndi m'ma muscles m'minofu mwathu, glucose yonse otsalira thupi lathu limamusunga ngati mafuta, fat, ndi kusungitsa mu nkhokwe za m'thupi mwathu. Nkhokwe zimenezi ndizikamba pompano. Ndiye pali zokudya zina zomwe timadya zomanga thupi, ma protein.